ọkụkụ na ọkụmgwọ ọkụkụ na ọkụmgwọ gị laruo ziiri m nne mụrụ m shara gị laruo ziiri m nna mụrụ m shara sị m egbuga ewu shara sị m egbuga ewu shara nnekwu nna nta shara gburu ewuru ukori shara te ha zogozogo shara tekwa zogozogo shara nne ekwe m kwu okwu shara ọpịa ga m n'olu shara nna ekwe m kwuo okwu shara ọpịa aga m n'olu shara alụam alụam iwo alụam ụwara abụọ makwa ụwa fọrọ m olu shara unu dowe ọhụ abụọ wụrụ mbasọlị mbasọlị aya mbasọlị mbasọlị mbasọlị aya mbasọlị mbasọlị mbasọlị aya mbasọlị unu ilu ọnwa abụọ ha majụwadụla ahụ kọwara unu ife ọ wụ ọhafịa mara n'onwe unu ọpịa nta agasa aja alị alị ọ chọsa aja oro ogboro ebe ebe ọhịa na ilele ekpe akpa na ya gwụrụ ọpịa tụ ọpịa agaghị elu elu ya na-aga alị alị ọ chọgo ibe ọ- ya akwụkwọ a mmadụ oro ogboro ya ọ na-agbọtọrọ alị unu nọ ha eji ya mmeri mmeri ehe, ọrụrụ alị nọruo afọ olu ọ họla omere alị o ife m kụ ka ijen wo o nwe ilu ọnwa nna mbe m kpaịrị unu mbe zuo ozi eke anya a sị anyị egbu ya ya sị ee ya arụla ala egbu ya ọ wụ unu ọ bụrụ mbekwala ya alacha ogo na ọwa ha afụsị egbule ya wọkpe eburu ya sị onye bu ya na ya n'azụ ndị nkwa e, anọghị ifu den ndị nkwechi anọghị ifu ifu nnọwụ a na-akụtụ mbekwalụ mbe asọlị mbe asọlị mba den ndị nkwechi a na-ekwechi ahịa mbe asọlị wọkwe na-akụ ya nnọọ abụghalị mbe bịa sị onye bụghị onye bu ya n'isi gwa ma olu adịghị efuru o belitụla olu elu ma marasị obi dị unu ụtọ ma ndị ife marasị ekele onye ozi onye onye melie olu ya elu ee, ya ti mba sọle mba wọdụ mara ahịa mba sọle anaghị eti ya mbe ka ndị kọrọ kpụ nsọ ya nọdịkwa nwa eti ya titi ka ụmụ anyị na-emekwa mba sọle nke ezi ya wee kwechikwa ahịa mba sọle wa amaghị mba sọle nke ezi ya mba lale nke ogene ka ịsacha ya ne gara gara gafee oke ya ọhụ ara anọla nke ọrịa mmadụ onye ibe anyị olu wụda former councillor onye agba ekpo anọghị eti asị ofu ule beta ma mmụrụ ma ya na ulesi afụle ya anọkwakwa nnọọ hụ abịakwasị ndị ọ wụ ga-anwe fọwa nwa ngwụ ugbu a sị ka ma onye anọkwa ka ọ bụ ndị onye mere eme asọlị ọ dị ha abụọ ugbu a anọkwala m nwa n'elu mmadụ agbarala ibe ya gbaghata gaa bịakwa ya gaa ma mbụ gaa fụ ndị agbagide mere ma ndị ikom onye olu a marazi m ya a sịkwa mmụọ efu ule beta anọghị eme wọdụ ha wọdụ ha ọ dịghị nke afọ ole unu lebapụrụ ife anya ọhafịa unu etepụla iri anya akụ mbe gị na-agaje n'ihi itutu ọya wụ obi mba itutu ọya wụ obi mba unu nọ nwa eji nwayọọ nwayọọ egbochi onwe unu unu abịadụlụ a nke banyere na nke wụ ezi ụka a sị akụ nwata ji gbagbuo agụ eji eji epinya o mere mmụọ iji gbadịkwa pesụl ọgwụgwọ mere mmụọ ọzọ ya ọgwụgwọ mere mmụọ ọkpọ okpogho pesụl unu lebapụo ya anya ebe fọ ọjaga ọhafịa na-eme ma ndụ nwata edojeghị anya anya ekutu ya ekutu ndị ikwu ya sịwo ma unu eme ozi gị be aha nye eme ozi rịa ya unu leri abịrịba ụmụ mgbe kwa mgbe ọ gbajuru agba abịrịba kpachi oge nkụ ejeghị obi ejeghị beta ya nwụrụ ndị aka ahụ ụwa ọka lasajiri unu ma ozikwa na ọhafịa ahụ n'ihi anọnwa egwere ya mmeri mmeri nke kabadụrụ ọjọọ unu gezikwa ntị akacha nwa ya ga elekshọn ọkwa ka unu ekowa mee ya ga babario ndị adelego ji wụrụ kere m hụrụ m ndị elego ji wụrụ duoda ife ekwa na unu unu na ime onye olu ya wụrịrị e, anọghị ebe post ndị ife anọ onye ndị ife iri onye olu onye amụma ọkụkọ abụ anaghị ebu ọchịchị olu buru ibe achụ ya azụ ndị elego unu ya eji ọrụ erulego ugbo ọrụ mgbe ma unu egbugbu ma unu ejeghezue ndị ife afịfịa awa ọṅụ aja gbagburu unu ndị ife adịfe akaba m na ọchị tụọ ndọghị achọ ndụ na-agbagbu m gbanịghị eche agbara onwe ọ wee bi mmadụ te gbara awọ gwere ezie m tagbuo ma ijikwa mma m abụọ nka ndị ife amara ife ọwụwụ mma m bekwanụ ya na-eme ọhafịa unu bekwa ngwa nwa ha ife ụfọdụ ọ lebapụ ya n'anya n'ihi ọ gaje nwa ahụ ọ gaje nwa ahụ n'ihi na-efu n'ụmụwọ mmeri mmeri ikwu gbu ọchụ anya adịwa ogo ife ọkwara nwantị uke ga anya nwa tụha gị mgbe ị bịa mee onye a eh, ebe na-eme ebe ya okwu unu ya gị ya asịkwa dị egwu ị na-eme ya nke nke gị ka mma ọdịdị before you know it ya ọpajiri agba mba aghara aghara ọ dị m eleghe fon ziga ndị sị na anyị gị ndị chụga biafra anyị achụ biafra anyị abịakwakwa ndị agbagbusi onwe anyị a biafra achọ ndụ ha mmadụ ole lụọ ọgụ biafra ọlụ girigiri ugwu eze unu leba na-efe anya ọhafịa ọ dị m ụtọ mgbe m nụkwa akwa ya gị nke ọgịna ụbọchị ọhụpụ ha eji ndị ele ga-eji nọdịkwa eji ụra atụgodo otu akụ akụkụ gọmakwachi abalị chi igbo di ya na-arahụ ụra ka akpaba ya ụbụbọ akpaba ya ụbụbọ anyway unu amaghadịkwala ife m aka arụ ndị mmọnwụ asịgo ọha ọ dịghị uke m uke m maka ekpekefe kanụ